Padangokhala. Banja la a Chikapa lidalibe mwana. Kwa zaka, adakhala akuyesa njira zambiri zoti apeze mwana koma zimakanika. Adapemphera, kusala chakudya, ndi kupereka nsembe kwa Chisumphi kupempha mdalitso. Tsiku lina mapemphero awo adayankhidwa. Mayi wa m'nyumbamo adayima, nadalitsidwa ndi mphatso ya mwana wamkazi. adakondwera kwambiri ndipo adamutcha mwanayo dzina loti mphatso banjali linkamukonda kwambiri mwanayo koma chikondwerero chawo sichidafike patali miyezi ingapo itadutsa adayamba kuona zinthu zomwe zimapangitsa mwana wawoyo kukhala osiyana ndi ana ena onse ngakhale mwana amalankhula zosamveka mphatso malankhulidwe ake amadabwitsa mantha adayamba kugwira banjali pamene mphatso amafika zaka ziwiri mantha awo adatsimikizika mphatso sankalankhula banjali lidakhumudwa Mphatso wawo adali osiyana ndi ena, ngakhale ankamukonda kwambiri, amada nkhawa ndi zatsogolo lake. Tsiku lina agogo ena m'mudzimo adawapeza makolo ake a Mphatso. Iwo adati amadziwa mkulu wina odziwa kuchiza amene amakhala cha kunkhalango chakufupi ndi phiri. Adati mkuluyo amachiza zozizwitsa. Kufunitsitsa machiritso, banjalo lidaganiza zopita kwa mkuluyo. ulendo wawo udali wotopetsa koma achikapa akazi awo pamodzi ndi mwana wawo mphatso adapirira adadutsa mu nkhalango kuloka mitsinje ndi kukwera mapiri mpaka adakafika pamalo pomwe padali mitengo yomwe idazungulira nyumba mkuluyo yemwe adali wachikulire ndinso wandevu zoyera ku chibwano kwake adawalandira chakubweretsani kuno ndi chani adafunsa mkuluyo Banjali lidalongosola chifukwa chomwe adabwerera ndipo mkuluyo adali kumvetsera. Atatha kumvetsera, adakhala chete kwa kanthawi. Adalowa m'nyumba mwake natenga khoza. Khozali lidali lopangidwa kuchokera ku mkuzi wa chiguduli. Lidalinso ndi mikanda yakuda. Kunena zoona khozali lidali losaoneka bwino. Khoza ili, adayamba kulankhula mkuluyo, lili ndi mphamvu zodabwitsa. Mwana wanu akangovala ayamba kulankhula. Koma imvani chenjezo langa, Sakuyenera kudzavula khozali. Akadzangotero adzalekanso kulankhula mpaka kale. Banjalo lidalandira khozalo namuveka mphatso m'khosi mwake. Pomwepo mwana adatulutsa mawu ake oyamba pakamwa pake. Mama! Baba! Makolo ake adakondwera kwambiri. Adamuthokoza mkuluyo nalonjeza kutsata malangizowo. ndipo adabwerera ku nyumba mphatso adakula adali msungwana wokongola kwambiri timawu take tidali tokoma pokumva ngati kanyimbo ka mbalame khoza limakhala mkhosi mwake nthawi zonse zomwe zimachititsa kuti asamaoneke bwino nalo ngakhale avale zovala zabwino ali wachichepere mphatso sankafunsa chifukwa chomwe amayenera kumavala khozalo nthawi zonse koma atatha msinkhu ndi pomwe adafunsa makolo ake poyamba sankafuna kumuuza chifukwa samafuna kuti mwana wawo azikhala ndi maganizo nthawi zonse komabe adamuuza atamuuza mayi ake adamuchenjezanso nati kumbuka mwana wanga osadzavula khozali kutero ndiye kuti udzaleka kulankhula mphatso adamvetsera ndipo sankavuladi khozalo mphatso adakumana ndi mnyamata wina dzina lake chikondi awiriwo adagwa mchikondi nayamba chibwenzi awiriwo ankakonda kuyenda limodzi nkumapita kumapiri ndi malo ena ndi ena uku akucheza zatsogolo ndi maloto awo chikondi sadamufunse mphatso za khoza lake lija ayi uku kudali kumupatsa ulemu mphatso akadzafuna kundiuza adzandiuza amatero chikondi koma pomwe pali anthu awiri okondana anthu ansanje salephera kupezeka masana wina chikondi adamufunsa mphatso kuti apite akakumane ndi anzake ndipo mphatso adavomera mphatso adali okondwa kuti komwe akupitirako nkutheka akapezako anzake chifukwa anzake achikondi nawo amabwera ndi okondedwa awo Kumalo ochezerako kudali msungwana wina dzina lake Nangaine. Iyeyo adali yekhayo yemwe sadabwere ndi wokondedwa wake. Adali chiyenda yekha. Nangaine adali mnzake wa chibwenzi chake cha mnzake wa Chikondi. Iyeyo adali ndi cholinga pobwera kudzakhala nawo kumaloko. Nangaine atamuona Chikondi akubwera ndi mphatso, sadakondwere. Kotero ataona khoza la mphatso adayamba kunyoza nkumamuseka. Bwanji umavala mkudzi mkhosi? Adalankhula motero. ukhonza kumaoneka bwino opanda chimenecho mphatso adakhumudwa koma adangozisiya osazitengera patapita kanthawi anzake achikondi adamukokera kumbali chikondiyo nayamba kumuseka nati bwanji kupanga chibwenzi ndi msungwana wovala mkudzi mkhosi ngati msing'angayo adamusekanso monyozeka chikondi adabwerera komwe kudali asungwana aja kumeneko asungwanawo adalinso kumuseka mphatso kenaka chikondi adati chotsa ichi ndiwe wooneka bwino opanda chimenechi aonetse kuti sindiwe chikheba mphatso adakhala chete adakumbuka chenjezo la makolo ake koma kuseka kwa anzake atsopanowa kudapangitsa kuti anyozere chenjezo lija amafuna awatsutse awaonetse kuti iye ndiwooneka bwino kuposanso amene amamusekawo ndipo adavula khoza lija aliyense adali kukamwayasa kunena zona mphatso samayenera kuvula khozali kuti anthu adziwe kuti iye ndi wokongola maonekedwe ake abwino adalibe opikisana naye chikondi adamwetulira nati waona sukuyenera kumavala chikhoza chonyansachi ndikakugulira mikanda ya mtengo wapatali odi ndikutayire ayi taima adakuwa mphatso koma sadamuletse chikondi adatayira khozalo pamoto omwe udali kuyaka pafupi ndi iwo mphatso adayamba kubanika pomwe adaona khoza lake likusanduka phulusa kenako adayeseranso kulankhula zomwe adalankhula kumapeto zidali zosamveka mawu ake abwino aja amamveka ngati chidebe chogwa pansi amamveka ndithu koma kwa omvera amawasokosera mmakutu aliyense adadabwa ena adayamba kuseka maka mtsikana uja nanga ine kodi ndi bububu achikondi bwenzi lawo ndi bububu adaonjezera anyamatawo kuseka chikondi ataona zomwe zimachitikazi adabwerera m'mbuyo sindingakhale ndi chibwenzi chosalankhula adatero. Adapitiriza kulankhula nati. Pepa Mphatso, chibwenzichi chikuyenera kutha. Iwe ndine palibenso ubale wina uliwonse. Monyozeka ndi mosweka mtima, Mphatso adalira nathamangira kwawo, misonzi ikutsika m'masaya mwake. Atafika ku nyumba, makolo ake adadabwa. Ukulira chani Mphatso? adafunsa mayi ake. Ukuchokera kuti? Mphatso adayesera kulankhula kuti awayankhe mayi ake koma ayi ndithu adalankhula zosamveka. Mm. Apa makolowo adachita mantha atayang'ana m'khosi mwa Mphatso koma osaona khoza. Mphatso, khoza lako lili kuti? adafunsanso mayi ake. Nawo misonzi idayamba kutuluka m'maso mwawo. Mphatso adayesera kufotokoza koma adalankhulanso zosamveka. bambo ake ngakhale adali wokhumudwa adaganiza msanga nati tikuyenera kupita kwa mkulu uja mosataya nthawi adanyamuka ulendo wa ku nkhalango kuja adali ndi chiyembekezo choti mkuluyo akawapangiranso khoza lina koma atafika ku nyumba ya mkuluyo adapezako mnyamata wachichepere atawalonjera bambo ake a mphatso adati tikufuna mkulu wochiza amene amakhala kuno mnyamatayo adagwedeza mutu wake nati hmm. adali agogo anga adatisiya zaka zisanu zapitazo banjali lidangoyima chilili kusowa chochita padalibenso njira iliyonse yoti mwana wawo akhonza kudzalankhulanso misonzi idatsika m'masaya mwa mphatso mwa akachetechete ndinso mosalekeza ndipo adazindikira kuti kuyambira tsiku limenelo sadzalankhulanso adayamba kulingalira ndikadati ndisatengeke ndi zolankhula za ena bwezi pano ndikulankhulabe mphatso adakhala wosalankhula mpaka moyo wake wonse